Ón leabhar An Cleasaí leis an Athair Peadar Ó Laoghaire. Is fearr teitheadh maith ná droch-sheasamh. Le linn na cainte sin a bheith ar siúl i dteaghlach Sheáin Mhic an Iarla, tharla go raibh duine uasal maith a bhí ina chónaí i gCúige Laighean, agus go raibh cruatan mór air. Briseadh cos leis ocht seachtaine déag roimhe sin, agus bhí teipthe glan ar dhochtúirí na cúige an chos a shlánú. Bhí cneá ar oscailt sa chois i gcaitheamh na haimsire go léir, agus bhí fuil agus smior na coise ag teacht amach as an gcneá san go dtí go raibh an duine uasal bocht traochta, lagaithe, imeartha, in ainneoin an dáréag dochtúirí ab fhearr a bhí le fáil sa dúthaigh sin. Mac Eochaidh ab ainm don duine uasal agus file ab ea é. Nuair a bhí an stracaire agus Seán Mac an Iarla in aice a chéile ar Chnoc Áine thiar, Bhí Mac Eochaidh sínte ar a leaba ina thigh féin i gCúige Laighean agus é go buartha agus go brónach agus tinneas a dhóthain air. Bhuail chuige isteach ógánach breá óg agus deáramh mic léinn air agus leabhar ina láimh aige. Go mbeannaí Dia dhuit, a Mhic Eochaidh! arsa an t-ógánach. Go mbeannaí Dia is Muire dhuitse, a ógánaigh! arsa Mac Eochaidh, agus cár ghabhais chugainn? I dtigh Sheáin Mhic an Iarla a chodlas aréir, arsa an t-ógánach. Agus i dtigh Uí Dhónaill i mBéal Átha Seanaigh a chodlas arú aréir. Ó, is maith an dá áit iad. arsa Mac Eochaidh, ach cá mbíonn tú i do chónaí nuair a bhíonn tú sa bhaile, a ógánaigh? ar seisean. Bím lá in Íle agus lá i gCeann Tíre, lá i Manainn agus lá i Reachlainn, agus lá eile ar Fionncharn Sléibhe Fuaid. In Aileach na Rí a rugadh mé. Is duine siúlach, suarach, saobhnósach mé agus ní maith liom choíche bheith puinn aimsire in aon áit amháin. Agus cad í an ealaí nó an ghairm beatha atá agat? arsa Mac Eochaidh. Ábhar dochtúra is ea mé, arsa an t-ógánach. Ar mhiste leat insint dom cad is ainm duit? arsa Mac Eochaidh. Ní miste go deimhin. arsa an t-ógánach. Cathal Ó Céin is ainm agus sloinne dom, ar seisean. An fada go mbeir id dhochtúir chríochnaithe, a Chathail Uí Chéin? arsa Mac Eochaidh. Tuigim cad chuige go bhfuilir, a Mhic Eochaidh, arsa Cathal Ó Céin. Ba mhaith leat a iarraidh orm an chos san agat a leigheas? Ba mhaith go deimhin, dá mba dhóigh liom go bhféadfá é. arsa Mac Eochaidh. Agus nár dhóigh leat, a Mhic Eochaidh, arsa Cathal, gur neamhnár an gnó dhuit a iarraidh ormsa, agus gan ionam ach ábhar dochtúra, rud a dhéanamh atá teipthe glan ar a bhfuil de dhochtúirí oilte, eolgaiseacha, aosta, taithítheacha sa chúige seo Laighean agat. Cá bhfios domsa, a Chathail, arsa Mac Eochaidh, ná gur mó an t-eolas atá agatsa ná mar atá acu go léir. Dá mbeadh an t-eolas acu ba chóir go mbeadh mo chos leigheasta fadó acu. Táim ocht seachtaine déag sínte anseo anois agus ag dul in olcas atá mo chos in ionad aon fheabhais a bheith ag teacht uirthi. Tar i leith agus féach í. Is minic gur fearr an tuiscint a bhíonn ag fear óg go mbíonn éirim mhaith aigne aige ná ag seanduine ná bíonn aige ach inchinn mhaol pé taithí a bhíonn aige ar an obair. Tháinig Cathal agus d'fhéach sé an chos. Nuair a bhí sé tar éis í a fhéachaint go cruinn labhair sé. Déanfadsa an chos seo a leigheas duit, a Mhic Eochaidh, ar seisean, ar aon choinníoll amháin. Agus cad é an coinníoll é? arsa Mac Eochaidh. An gorta agus an doicheall agus an drochbhéas atá istigh i do chroí a chur as, arsa Cathal. N'fheadar 'on domhan conas a fuairis amach é, arsa Mac Eochaidh, ach tá san ionam gan amhras, doicheall agus gorta agus drochbhéas. Bíd istigh im chroí go láidir go dtí go n-ólaim trí deocha. Nuair a bhíonn na trí deocha ólta agam, Ní bhíonn aon bheann agam ar aon rud, ní fhanann blúire doichill orm. Thabharfainn a bhfuil agam do gach éinne a thiocfadh. Caithfear an doicheall a chur as do chroí nó ní leigheasfadsa do chos, arsa Cathal Ó Céin. Tá go maith, arsa Mac Eochaidh, geallaim duit go gcuirfead. Tharraing Cathal Ó Céin luibh as a phóca agus chuimil sé de chneá na coise í. Chruinnigh an chnámh láithreach agus chneasaigh sí. Bhí iúnadh agus áthas ar Mhac Eochaidh. D'éirigh sé agus shiúil sé ar fud an tí. Ó! ar seisean, a Chathail Uí Chéin, táim an-bhuíoch díot. Bíodh nach bhfuil ionat ach ábhar dochtúra, tá gníomh déanta agat a theip ar na dochtúirí go léir. Tá do chos leigheasta, a Mhic Eochaidh. arsa Cathal. Ach féach, má ghéilleann tú arís don doicheall, tiocfad chugat agus brisfead arís í, agus brisfead an cos eile 'na theannta ort agus ní leigheasfar iad go deo dhuit. Ó, ní baol dom an doicheall a thuilleadh, geallaim dhuit é, a Chathail Uí Chéin. arsa Mac Eochaidh. Ach ní mór dom tuarastal éigin a thabhairt duitse. Dá mbeitheá sa chás ina rabhas-sa go dtí anois, le hocht seachtaine déag, bheadh fhios agat cad é an tuarastal atá tuillte agat uaim. Ní ghlacfad-sa aon tuarastal uait, a Mhic Eochaidh, arsa Cathal, ach an doicheall a chur uait. Déanfad é sin fé mar atá geallta agam duit, arsa Mac Eochaidh, ach caithfir tuarastal a ghlacadh uaim leis. Tá iníon agam agus deirtear gur cailín álainn í. Pós í agus tabharfad spré dhuit léi. Cad é an spré a thabharfair dom léi, a Mhic Eochaidh? arsa Cathal. Tabharfad trí chéad bó dhuit léi agus trí chéad capall agus trí chéad caoire agus trí chéad muc. arsa Mac Eochaidh. Tá go maith, arsa Cathal, pósad í, bíodh sí breá nó bíodh sí gránna. Comáineadh an chóisir á hullmhú láithreach agus ceapadh lá an phósta. Tháinig an lá. Bhí na daoine muinteartha ag cruinniú. Tháinig an t-am chun an lánúin a phósadh. Bhí an iníon ann. Cá bhfuil Cathal Ó Céin? Cá bhfuil Cathal Ó Céin? arsa gach éinne. D'fhéachadar anonn ar chnoc a bhí ar aghaidh an bhaile amach, cé chífidís ach Cathal Ó Céin agus é ag imeacht ina lán rith de dhroim an chnoic fé mar a bheadh